ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zere ekpere m bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị na mma anyị ga na-eje eje na-abata abata ngwa anyị ji eko agaghị akọ mụ na gị ụzọ anyị ga-abụ ụzọ mmiri ọ gaghị abụ ụzọ nkụ nwanne m anyị ga-adịkwanụ ka echi maka na echi enweghị ọgwụgwụ aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo biko nwanne m ọ bụrụ na ị naghị esonyere m gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ Igbo ana m arịọ gị nwanne m biko pịara m aka na follow button ma na-esonyere m ma pịara m aka na share button ma tụsara m ozi a cheta na anyị ka nọkwa na nnyocha akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Chike kpere ụmụ ya ekpere ma nye ha ngọzi ikpeazụ wee soro ndị amị wee pụọ ka a kpụzi ha na-apụta ezi nekwa ada ka ọ na-abata ada wee jụọ ya gịnị na-eme ada wee si chike wee gwa ya na abịa na ndị amị bịara kpụrụ ya ka ya gaba n'ihu ọgụ ọ bụrụ na ada bụ ezigbo nwaanyị ọ kara ibebe akwa mana ọ nweghị ihe dịka ibe akwa n'ebe ọ nọ maka na ọ bụ ihe ọ na-achọ n'uko elu ka ọ hụrụ n'uko ala ada wee sị ya na nsogbu adịghị na ya gaba anwazidị ee amị ahụ e ji eyi ya egwu na nwoke ka ọ bụ ihe ọ gwara chike agbaghị ya gharịị chike che na ọ kara ikwu karịa nka ya bụ na ihe o kwuru erughị ihe chike na-atụ anya na ada ga-ekwu chike wee sị ada ya biko nyetụ ya ego na ego o ji ebe ahụ ka ya nwee ihe ya ga ego ya ga-eji na-egoro ihe ma ọ bụrụ na ya ruo n'ogige ndị amị ada wee sị ya ya gawa na ya ga-achọta ụzọ jụta ese ebe ha kpụ ya aga na e mesịa na ya ga-ewetara ya ego nke a chi ada gwara chike chike amarala na ọ dịghị ego ada ga-enye ya kama na ọ bụ ihe o ji ekwufusi ọnụ chike wee ada wee sị ya ya gaa nke ọma na ya ga-achọ ya wee bịa ka ndị amị ahụ kpụzi chike were pụọ na-etinye agazi ebe onye ebe ha debere ụgbọala ka ha ruziri ebe ahụ onye kwọ ụgbọala ahụ gwara onye amị ahụ kpụ ha kpụ ya na ya gawa na mmanụ eji akwa ụgbọala adịghị ugbu a na ya kpụrụ ha na-agata ewee chike na onye amị wee ndị amị ahụ wee soro ka ha pụtaziri ọ kpụtara ha na ndị ọzọ akpụtakwara bụ mmadụ iri tinyere chike ha wee dị mmadụ iri na otu ewee kpụrụ ha na-aga mana ka ha na-apụ na-aga Chike na-eche n'obi ya na anya adịghị onye ọbụla mma na ndị ndị a akpụkọsịrị ya na ha nwere ike ịzọba onwe ha naba ndị amị ahụ egbe maka na ha dị naanị mkpụrụ mmadụ abụọ ka ha pụtaziri otu ebe ndị amị ahụ gwara ha nọdụ ala oge ha nọdụchara ala ha wee gwa onye ọbụla akpọlitere asị ya yipụta akwa ya ọ bụ na o yipụta akwa ya ewere ya kechie ya aka otu a ka ha si wee mee megide mee ha niile mekwuo ma chike were aka kechie ya were akwa ya kechie ya aka wee kpụrụ ha na-aga nke a bụ ọnọdụ ihe mgbu nke na nke na ka ha na-aga ije ahụ ụfọdụ na-ada ada ma ya na-aga mana onye daa o binie nwanne m aga m adobiri ya ebe a biko gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo ndewonu ka o mesịa